ọdọdụ anyị na mpa monde ọ gbaba na-achị m mondezi ka ejegotie mondezi ka ejegotie adakwa m ajụ ya anyị dọtụ n'akarị as a family song ọdọdụ God is God ọ nara agbanwe agbanwe so now ihe ahụ nke i kpere ekpere n'ezi omume were na-achọta ya ụtụtụ ebe n'abalị were na-achọta ya ihe nke Jehova kpere ekpere na ezi omume were na-achọta ya ibe ọ bụ erike ebube Jehova bụ n'ime ya anointing ya bụ n'ime ya kedu ife ọzọ ị chọrọ haleluya amen Deuteronomy 28 verse 15 kedu ihe o kwuru amen

na iwu ya na ụkpụrụ ya na nkọcha niile ga-abịakwasị gị taa ehe ruo gị arụ onye a ga-abụ ọnụ ka ị ga-abụ n'obodo because n'ọhịa nke ị nọ ihe na-abụ ọnụ ka abọ gị na ihe iji agwa achịcha nye ibe aka gị ebe ihe iji agwa achịcha na ihe oriri Hello. Ehe. Ihe a na-abụ ọnụ ka ọ ga-abụ. Ihe ọ na-akpọ nke niile aga. Mkpụrụ nke afọ gị. Mkpụrụ nke afọ ụmụ ụmụ gị. Na mkpụrụ nke That is why ebe a- ebe a na-amụ tata ụmụ ndị ndị sinima mụrụ anyị madaba eriche mechie okonko a mụrụ na mmanwụ ndị ọzọ n'ekpe abịbịa a mụrụ ya a mụrụ ya kwe bụ ndị ọzọ jụ ebe niile mere ebe mụcha anyị kafuru na na wala curse curse God wee ọgwọ dụzia n'ụmụ ọ sị na ihe a ga-abụ ọnụ ka ihe nwụrụ na-agabe gịnị ga-abụ fefere Jehova ofufe fa rapụ Jehova fee ife ọzọ bụcha anyị ọnụ dị iche iche na-echezi ka nwekọta azụ achị nwekọta azụ ga aga akụwa ya ka kwanyere gị nwa mgbe a na-enye mmanụ chi niile ụlọ na-abụ mmanụ chi niile ụlọ na-abụ ma amụsụ niile olili ịbụtara ịbụzi ya nwunye ma ọ bụ nwanne ma ọ bụ ọka ịmara dimena ọka pụrụ adịghị ekwe na ndị nwunye nwaanyị nwaanyị ga-atụ aja n'iyi ejidesi enyi ike ga-echibiri ọ na-echichi ọnwụ ọ na-achiri okọta azụ ụka kwanyere gị nwa onye kwadoro ọgwụgwọ na ụmụnne ya pụta azụ ya ga-aka ebe mma it's not possible ọ dịrọ possible anaghị enyi ya the curse must be there unless m ndị anwụ like etu dọkịta ibe mgbe na-azọ onwe m iji asị m ji chi na ana m azọkwa onwe m ịmalụ curse elele nna m ha mfụta ma mgbara asacha ya na-azọ onwe m nne achịkwa bịakwa nwoke nyekwa aka zọ nke gị ị na-akwachi ogo mgbochi ọnụ ọmụnwa ịbịa kperisi ọnụ m ka ị bịara ee ịbịa kperisi ọnụ m ka ị bịara pastor ọ bụkwa mee ọ bụla na ee ọ bụ onye ọ bụ onye oyi metara echi na-emena

ị gala akụkọ ije yọba nri mụ nwa aka kwala ka ije yọba nri ka i wee ma na m na-azụ onwe m haleluya ibe a na-agbanarị kịta bụ kọsisa ihe a mana gị ma it is earlier today you see earlier today eh?

na i wee besịa i wee besịa ka i were ụkpụrụ jehova na ihe a nke kpere ekpere ezi omume wee dịsi nke echi enye efutazie dọrọ nwayọ ka jehova nụọlụ gị ọ bụrụ na ọ ga-alụ ya ọ bụ ọgụ m ga-alụ the spirit is moving akwa iwe etu ya na ekwuba ọ na-aga na-aga na be ee ebe ji ga-agba bụ na so- so- ka ibido bebe ebe a jee mara ma onye si achụ ọsọ ka esi achụ ị nara emerizi ị ga na-emeri na mmụọ a na-ahụ nkịta igbo nkịta nkịta oyibo kwụrụ nkịta igbo akwụrụ nkịta oyibo ga-ata dị eke
haleluya ilu ele bụla ka nwa ọgwụ ọ bịa iti na-enye gị kedu ibe na-agwa m agwa ihe Gosi na onwere ike dị ya. Gosi na onwere ike dị ya. All power belong to Jesus Christ. He is omnipotent, omnipresent, and omniscient God. And we all know that beside him, there is no other God. kedu na agwa go nwa na-efere iwe na-eme nkuja ene na maịbel na chịwere mmadụ eje gwọ ọgwụ 5 million naira mana onye ga-eji gwọ maka mụ nwa gwọ ọgwụ 5 million ka ọ ga-enweta mgbe ikwu onye chi aka ebikọtara nke ị gwara elere bịa ka m gwa gị ibe ị ga-eme wetelu m 200,000 ka anyị nyebuo gị aka ka ibe gaba ka nyelu gị aka ka ibe gaba ọbara nke ị na-eji aga sọ mkpakọnụrụ ma kpere ya nọ amara mataba nọ some people na-agba binye n'ebe a jebe ana m agba ha n'ụlọ

ifi ebire megịrị gagharịba gagharịba gbakọrọ ịgwa nke onye haleluya o nwere ogbu onye nke ụbọchị nke na nso bịa nụ nwesị ya ị na-ekwu n'okwu ọrụ alụrụ gbogbo mana a gara alụ ma jehova chem ụlọ you should go and ask god for forgiveness ọ bụrụ na god gbadata ọ ga-agwakwa unu agbadatago hello that is your problem and ọ gbadatara ana that forgiveness ọ gbadatara ana ndị nsọ ga-agbadata to you onye nke chineke ka ebu mana ị na-akwa jehova emu jee yọọ for forgiveness na ọ ga-agbadata na ị ga-afụkwu ya ọ gbadatara ana ị nwetawa onwe gị na ụdị ọbụla na-eme gị ọchị ndị a ga-emegide ọ dabara n'akwa o ji eme enyi mana people amara ezigbo ozi ụbọchị ezi eji ezi ezi ezi ezi mụnwa amago nnọọ ndị nsọ obi adịgo gị ọcha ezi ọ bịara ebe ezie eji ozi na a hụrụ udele n'ebe ọ nọ ọ bụrụ oge mere isi a na ọkwa na-ebibe ahụ ọnọdụ nke dọrọ chi na-enwetabego onwe ya ọ na na-enweta onwe ọ na-enweta onwe ya because of n'anya ị kụọ hammer n'isi ntu n'osisi ọ bamie ma wee ba ọjọọ na ọma ya ọ na-eme olee sọrọ ọsọ agaghị erefuti haleluya Amen. Aha.
Amen.
ife niile ife niile ọ na-abụ ife niile ọ gasa ife nsogbu mmadụ ife omume na-agasa ọ gasakọ ọ gasakọ obibi ọ na-ekwu ma business ya ma iwe wume ma ehi ya ma mkpụrụ nke ala ubi mkpụrụ nke ala ubi business gị ọ sị na ọ ga-agasa ma ọ bụrụ na ị geghị ntị n'okwu nke Jehova na ụkpụrụ ya niile ime ilezi anya ime ihe e kpere n'ikpe na gịnị na ezi omume ọ sị na nkọcha ga-adị m ya anyị egwuregwu egwuregwu ọkọchị bata n'ọya verse one jena verse one ebe a mana ị gezie ntị ị gezie ntị mee ihe e kpere n'ikpe na ezi omume wee hazie ụkpụrụ Jehova n'iru nke ụmụntakịrị gị n'iru ezinụlọ gị ọ bụrụ na i gee ntị nke ọma n'olu nke Jehova Chineke gị ilezi ihe niile o mere o nyere n'iwu mụ nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa na Jehova Chineke gị na jehova chineke ga-eme ka ị kachasị mba niile nke ụwa elu na-ekwe ngọzi ka ọ ga-abịakwasị gị wee rukwe gị arụ mgbe ị ga-ege ntị olu jehova bụ chineke gị onye a gọziri agọzi ka ị ga-abụ onye a gọziri agọzi ka ị ga-abụkwa n'ọhịa ihe a gọziri agọzi ka ọ ga-abụ ụmụ gị na mkpụrụ nke ala ubi gị na mkpụrụ nke anụ ụlọ gị ụmụ ehi gị na ụmụ ewu gị na ụmụ igwe na atụrụ gị ihe a gọziri ka abọ gị na ihe e ji agwa achịcha yes yes when you are going in

ọ bịa na mmụọ na mmụọ ka ọ ga na-abịa ife nwe na-emefu na mmụọ mechara na afri ọ bịata na etiri enye haleluya ọ sị jehova ga-eme ka e tigbuo ndị iro gị niile n'otu ụzọ ka ha ga-abịa mbụ ndị iro gị ha ga-agba helter skelter onye a gọziri agọzi ka m bụ n'elu ụwa onye a gọziri agọzi ka m bụ bụ onye a gọziri agọzi ka m bụ

ị ga-abụrịrị agọzi agọzi maka na ụkpụrụ ya ọ sị ibe ị na-edebe ụkpụrụ dị otu a ma ebere ebe na ezi omume na kedu ka e si edebe ya hụ nwanne gị n'anya dịka i si fụ onwe gị rafụ rafụ nta kpọkpọkpọkpọkpọkpọkpọ ọ bụ na nta kpọkpọkpọkpọ ama na-ese a kedu ka e si neche anya onye ọcha dị mma mpụkpa onye ọcha dị mma mpụkpa ya mgbe na-asịzi ọ bụ na ntụmụta kpọkpọkpọkpọ kedu ebe ji ga palụ mpata n'ime ọbịa ga batara abụ ezite ọkọtọ ndị ụka nwechelu branches ezite ezite ezite members ma na-ede akwụkwọ ọ nọ na six months onwe ya edebe akwụkwọ ka ya megịnị onye ọ ya nwere agụghị egbu na ndụ bie

n'ihi na emere m ebe mba gbasiri ike it's like you anya ime ya nke mere ebere ezi omume love your neighbor as you love yourself ọ bụrụ ị na-ebu mmadụ ibe gị anya ọkụ I feel that na ị na-eje ekpere nke ahụ bụ afa ka ị na-aza ọ dịrọ n'ime gị gafe onye ahụ nke na-asị na a na-eje egote ibe ka ọ na-ayasara gị ogbue ka ọ na-egbu wee sị na ogbuke nwoke be anyị ka a sịrị kere ebe na-eto chụna emere nwanne ya ime ito onye emere nwanne ya ọchụ ogbue ka o mere gafe onye ahụ agbata obugu ọ na-agwọsara gị ọgwụ as far as you are in Jehovah bụ Chineke Chineke nke Abraham Isaac and Jacob n'anya igwe ọ bụ ya nwere ọ sị n'otu ụzọ ka ọ ga-abịa ma ụzọ asaa ka ọ ga-eme gịnị ka ihe na-ekwu ekwu Jehova wee sị na ihe niile nke iwu n'akwụkwọ nsọ abịa esi n'obodo ya bụ Jehova wepụta na o siri nji ome ka edu ndụ

n'anya ka m bụrụ ya ndị nsọ o nwere ebe ndị na ndị jekọ ozu ndị jekọ ozu na mgbalị na anara anya si anabechikwara anyị bara sikiri okwu iwe sikwere anyị na-enezi anya bụ na akwa ndụ ga-abịa agaba akwa ozu enezi anya bụ na agwụgharị ego m rice wụgharị ebe ma mmanụ na-achọgo nsikwesi ya na-esikwesi n'ọka agwụghasị anya fire on the mountain rice adịgo n'elu ọkụ and not jollof

na eboro ya ndị nsọ denụ okpueze dị n'igwe okpueze dị n'igwe o mechipụtaba onwe ụta chidi ya nwanne ọ makwa ife ọ na-agụ ọ dọla na akpa na ọ bata na eji akwacha ozu nwanne m ị sị na ị chọrọ ibu ji eso ndị maka ozu ndị ndị ndị ọganiigwe ndị ndị cathedral ka eji akwa ma mmelume ma mmelume ọ pala akpa ụba na n'azụ azụ eh, eh, eh, eh, eh, ibere n'azụ nwa ekwuru ọgwa aga kedu anyị jekwere mgbalụ kedu onwe ndị na-amanya ekekwere okene eketere oke ahụ eketere oke ahụ ime n'anya ọ bụ na edu ya na iwe na-abịa ba remove it remove it thus says almighty god mụ nwa enwere m nke m nwere bụ ọdịmma ka m ga-eme gịnị ka m ga-enye gị ife ị ji eteke ị fụta bụ onwe gị n'ụwa na mmadụ barị gị maka iji pụta mmadụ then ị ma ebe ị na-eje mọl ị bụ nwa tụtụrụ nwa mba nshi

emeremereme chi achịkọ ọnya my dear i am not open on it Like, before before m jebe ABSU adụ m ime wee jebe ABSU hallelujah Amen. so now nye ka mmadụ dị ndụ ga na-ene anya agbasa chọọchị ị gbasara ibo nje program ikonye ala Igwe chere nwa chere nwa kedu ka o si wee kue mmiri ofe kuelu gị mmiri ofe wee je kuelu nwetara ata mụọ amụọ anụ na-atọ akwara ebe a na-aya sọmdikwe banaza ebe chọọchị onye anwa ọ bụ Jehova ka ọ chọrọ bịa mba o nwegodị ebe ọzọ na-eje ọkwa aja dị n'ọkọ ka ọ ga na-eme the same thing ekue rie mmiri ofe ka ezelu nwa amodo anụ na-eri anụ anụ na-eri na ebubo mmiri na anwụ ọkwa mbịa chiba unu bụ ebere na enyi mere atụrụ kụwa dịba O- ọ dị ị na-azọ anụ na-aba na nna atọ ole ka mụ nwa na onwe m ajụ m nke ọbụla ka o mee gịnị

oche na ukwu na ukwu nwara ya ma na ọ bụrụ ukwu ma bọwalụ nwaanyị na-eri ya ma taa ime a na-agwa ime ọya gị for getting six months dọsịalụ ka ozu ọ na-ebi ọ na-akwa gị akwa ga-apa bed ka abalị ka pagharịa na anwụ na chi ya mana ọ dị- ọ the first day the first day bịa chi ya na ọ gara ya na mgbe bịa na ọ ga-agba ọsọ o nwekwa ibe ọka ejere o. ya went many places ịghọta na Eh, mana eji ụbọchị ọkwa bịa ebe a maka Jehova ebugoro ute anya agba oke izizi mgbe ọ nara eji ije ka ọ na ọ na-eji ije nwa ga-akọrọ gị kesịrị three years and

ka anyị merịgoro nke ha ga-eme ka anyị merịgoro nke ha anyị ga-eme ndị agba elu ndị Orumba North o wee ba fada envelope onye Ufuma Mm. o wee fada envelope three years and it's getting to four years nke today mgbe o kele adịa nwaanyị wee dorie nshi nnekwu nshi ara afọ nshi nke ebe a bụ ibo mgbe ọ gwara mama ya masị na ba- ba- ba- na na-abụ edo onye nke ọkpa ọ survive ma ezie nke amoosu mgbe mbịacha nọ nke amoosu ka enyekwa ego n'ụlọ ọchị m anyị ha ha gwara m n'ụlọ ụka anyị na okporo Ufuma m na-eje Okay, you don't know, you don't know, okay, you don't know. Okay, one coming in about the first day, that should be on Sunday.

ịghọta na then ọ sị m na o nwere ibe na-ata ya n'afọ na ya ṅụọ mmiri ya ngozi erie ya ṅụọ onye obi na-ata ya na gbachi ya yes na ọ that thing la ahụ na ọkpụ poison ga-egbu ụdị ibe ahụ na ọka baga ebu ebe ahụ na ebe ahụ ajọkwa na ka baga ebu onye ka ị nwụrụ mana ị na-anwụ na taa bụ na ọ- ọ taa ga-agba gbara agwa na ọ ga na-asa gị agbụ then mana ọ bụrụ etu o si taa before echi ka ọ ga-ata gị na ọ redusu ego na ọ fụwago ọ sị m na- na- na ihe mere eme mana mbịa omee ka ọ na ọ ka enwetebere onwe ya maka mmadụ ahụ uwe bezi ọnya nwechie na-emegherikwa na arụ emegherikwa na arụ mbịa echi bigoro ma mbịa taa emeghere makwa bezi ọzọ sị, aga m emeghere ma ị bịa aga m emeghere ma ị bịa mana ọ nwa Jehova gwara m na ọ- na ọ ibe ọ chọrọ ka emekọta so na onwe geto power m nwere esra ka nna na-eme na mana ọ mara na enweta oche n'ime na abịa m na anụ arụ nwecha na-emegherikwa arụ ọ sị na ị na-eme ya na maka na agba amachi m na ọ na-eji aka ya fụta O- otu ka o si aka fụta bịa kparịsịa ọ bụrụ na ọ dọlụ ka nwa obiri mgbe echi a na ị nara emegheri ya na imegheri ruzi na mbịa tata nwa na ma- mmadụ ebe na- na onwe ebe ọ bụrụ nchekwa nchekwa kama m ka cross na abachi aga m emeghere ma ị bịa aga m emeghere orebe ara adịgokwu m wee sị ya yesterday ka m na-agwa ya sị ya m from yesterday to sunday you will be a victory one na a ga na-ekwuzi okwu ibe ochi ele agbachinye gị na mmụọ a ga-ejekwanye gị haleluya mmadụ erike gwunu ka a na-anwụ bunete Ah, ndị ọjọọ na-anwụ bunete mmadụ erike ka mmadụ si na nwụchụara abụrụ ike debe ọnụ na maka ee amaka inwe ego apa- apa- aparatara ozu onye nke gị na n'ụlọ chigbu ji enyi ya ọ bụrụ mgbe ọ nwere ka ọ bụrụ ndị ọjọọ deadly people ndị ujiọma nwetara ikpe ọnwụ nwa ọbụla ju na mmadụ nọchichela nọchichela ndị nke ndị nsọ haleluya na biko iwu jehova dị mkpa ka ị wee keta ihe nketa gị iwu jehova dị mkpa ka ị wee keta ihe nketa gị na ị na-achọ ike nke jehova ọ n'iwu jehova ka ọ dị na ị na-achọ ọdịmma jehova ọ n'iwu jehova ka ọ dị kedu iwu ya nwa ime ihe nke ekpere eme na ezi omume ị fụ onye na-egbu mmadụ chaara ya esona eje egbu mmadụ ka ndụ wee mee gịnị wee dụọlụ ma ndụ gị na ezinụlọ gị. haleluya ị fụ ife na-abịa mmadụ arụ ti contribute to the- your effort ọ bụrụ na peace adịrọ na the business let the peace be there peace of god nye aka ka ọ banye ebe a haleluya and na nya jehova sị mgbe ị na-akọ n'ubi ndị gị ndị ya otu a ka nya na-akọ n'ubi gị na nke a ị fụ ife dị njọ chaala ya agwụkwa jehova gwurikwa egwudi egwudi egwuo onye gwuchie rinne mana medịnụcha anụ before ewechi na jehova mara adịghị ike na ekwensu nwee nwee standing protection ọkwa ekwensu ụtụtụ nke ka nkọ na after all na ọ malụ adịghị ike mmadụ mmadụ wee were wee na-ekochi onwe ya ike aghara emechaa ị sị after all na jehova mara adịghị ike mmadụ o nwere ka i si gbaa mbọ n'ebe jehova nọ o nwere ka i si e, e, e, wefụ aka n'ajọ ife haleluya Amen.

you are a different person this is ụkpụrụ jehova ụkpụrụ ya bụ ịbụ onye udo idebe obi gị ọcha ime ekpere ime na gịnị na ezi omume ya bụ ụkpụrụ ya sacha obi gị

na ekwukwere m ndị abakaliki ka waje ka ọlụ m ọlụ a na-aba ejikwa ọra kedu na obodo chigbu chena ekwukwere m aka m ji ekwu ndị abakaliki ka waje ka ọlụ nwere ike nwetara na agụụ egbu mmadụ n'obodo ogbu mgba agụụ egbu mmadụ n'obodo ogbu mgba ekwu m ndị ọrụ na-echi ka ndị lube ji eke ogwu dị igwe dị nne mana zat o nwere o nwere enyi yi oku ga-ejide mmadụ o nwere agbụ ga-ejide mmadụ n'elu ụwa o kwuru ya na mmụọ ji mmụọ nke Chineke wee mee gịnị wee pụọ seriously n'ebe mmadụ nọ. ya amara ya ka e ji azọpụta ya Ah, ah, eh? Ọ bụ ụbọchị, ọ bụ na amara site na amara ọ bụ na amara ka onye ọ bụna ghara ịnya isi ọ bụ na amara

jidezie n'ebe ahụ haleluya Amen.
biko were ihe enụrụ wee mere ibe gbasoo ụkpụrụ jehova were eme ihe that's the topic sọpụrụ iwu ahụ nke jehova nyere ka i wee dị ndụ ma keta ọdịmma gị ibe na-esere mmadụ na jehova ekweghị jehova bụ o nwere ihe ọzọ taa bụ ụbọchị ncha jehova n'anya ndị mmụọ ozi ya na-erugharị ebe a a sị ya na ọ bụ na emeghe ya anya anwụla nya anwụ mechi iche na-eme anya mkpuchie haleluya na jus akwụkwọ nsọ wee sị gị dee okwu a na mbadamba nkume bụ obi gị ka ọ bụrụ ego na-agwa otu bara agwọ Amen. ka chineke gozie mee ka anyị nwere ọgwụ n'afa jizọs